Yes, sir.
ndị be anyị ndewonu ekelekwa m unu Anyị abịakwala ọzọ na ihe mmemme nke ụbọchị taa nke a kpọrọ ọnọdụ ezinụlọ. Ọnọdụ ezinụlọ bụ ebe anyị na-emetụta aka tụmadụ ihe metụtara ezinụlọ na ihe gbasara alụmalụ di na nwunye. Dịka anyị na-aga n'ihu, anyị nwere ọtụtụ Ihe ndị ọzọ anyị ga-eme ka unu mara, anyị nwere ndị ọbịa abụọ gbara kpụrụkpụrụ ndị anyị na ha ga-atụle ụbụbọ maka ihe gbasara ezinụlọ, usoro e si alụ nwaanyị. N'aka nri m, enwere m Maazị Chibuike Nwachukwu fere ọhaneze aka. Ndị be anyị ndewonu o, ekele m. N'ezi iru m, enwere m Oriakụ Chioma Ọfọegbu fere ọhaneze aka. Ndị be anyị ndewonu o. Ma mụ onwe m bụ Ijeọma Alisa bụ onye chịkọburu mmemme a. Enwekwara m ajụjụ ndị m ga-ajụ ndị ọbịa anyị maka ihe gbasara usoro eji alụ nwaanyị. Nke mbụ, a ma ajụ Maazị Chibuike Nwachukwu, kedu ihe bụ ịlụ nwaanyị? ndị be anyị eh, ekele m unu ihe wụ ịlụ nwaanyị na ala Igbo wụ la eh, e bido agawa njem nwaanyị o nwere ka esi eme la be anyị a ga-epu ụzọ bịa akụ aka n'ụlọ akụ aka hụ eh, ndị nwe nwa akụcha aka abịa nyezie ihe a ga-enye ha list ihe eji eme ihe nwaanyị ha gakwa gatụ ụlọ bịa bịaghachikwa before a bịa bịawa na ịlụ nwaanyị bịa bịa ịkpọrọ nwaanyị akpọrọ a nyekwe ha ihe a ga-eme nyekwe ha list a ga-ejikwe gakwa ala ụlọ e nye di list abịa tie mgbe a ga-etinye ụbọchị ha ga-abịa maybe ọ ọ bụrụ orie ọ afọ ọ nkwọ ndị ọbụla nwere omenala ke ha o nwere ndị anaghị abịa ịlụ nwaanyị la ọfọ- eh, mgbe a na-eme orie ọ maybe ọ, afọ ọ eke so onye ọbụla nwere ụbọchị ahịa ya a na-abịa eme ihe nwaanyị ndị ke nwaanyị kwa ga-ịgakwa gaa jụtakwa ebe nwoke o shi imeela maazị oriakụ i nwere ike itinyetụkwala ọnụ na ihe maazị kọwaziri ọ bụ eziokwu na ọ kọwaana ka ndị ebe ha si alụ mana itinye ọnụ na ya bụ okwu ịlụ nwanyị pụtara mgbe nwoke tozuru ịlụ nwaanyị o nweekwanụ nwaada ọ hụtara ọ ga-abịa kara ndị nwe ya sị na o nwere nwaada ọ hụrụ ihe ya na-amasị mgbe ahụ ọ gwara ndị ebe ya na ezinụlọ ya ha ga-ebilite njem wee gaa na nke nwaanyị gaa jụọ ajụjụ sị na o nwere nwa okooko n'asụsụ Igbo anyị a hụrụ ma ụzọ dịkwa ebe a ma ha enwere ike bịa kụrụ otu nwa okooko ahụ ya bụ nwaanyị ọ hụtara nke a bụ nke mbụ tupu e buru mmanya gawa mana a ga-ajụ ajụjụ dịka onye mbụ kwuru ajụjụ ahụ bụkwanụ ịma ka otu ezinụlọ ha siri dị maka na o nwere ezinụlọ ị ga-aga Ha nwere agwa ọjọọ. E nwekwa ezinụlọ ị ga-aga, ụfọdụ lụọ di, ha anaghị anọta na di. O nwekwa ezinụlọ ị ga-aga, ihe a bụ ajụjụ a na-ajụgasị, bụkwara ndị na-ezu oshi. Nwekwa ezinụlọ ị ga-aga, ya bụ na ha mụọkwa nwa, a sị na nwa ha na-anwụ. So, ihe ndị a bụ ese a na-ajụgasị. Oge a jụsịrị ese a, ezinụlọ nke nwoke na ezinụlọ nke nwaanyị ha ga-amalite na-enyo ibe ha tupu a kpọkọta ndị ezinụlọ na ọnụmara ha maka na onye mbụ ekwuola na e nwere edemede a ga-enye ha dịka ihe ha ga-emegasị tupu ịlụ di ahụ enwee isi Ọ nwoke ọha m. nke imeela oriakụ chioma na nke ahụ ị zara maazị kọwasịtụkwara anyị ka ihe e nwere ike iji mara na nwoke etozuola oke ịlụ nwanyị
Ọ, mm, ọ ka e si eto ị nọọla ụlọ nọto ebe ị gachala skuul or ị mụchala ahịa ị fụọla la ụlọ mma gị la mpa gị mana e nwere ike ịnọkwa la ụlọ mma gị la mpa gị ime gị gacha skuul gị agwazie ha sị lekwe ha amara la i toruole Ehe, i toruole ịlụ nwaanyị si abịa jụọ a ga-ajụ sị- a ga-ajụkwa gị ajụ si ịlụ- ee, ị chọtara onye ị ga-alụ so maybe ke nwaanyị ndị nke ebe gị ga-ala ka ịhụ ke nwaanyị ndị ke nwaanyị ga-ele akịkwa ịhụkwa ke nwoke so ka ka ahụ ọ ka o si aga so Ọ ka esi ahụ.
oriakụ ga-etitụkwala ọnụ na ihe maazị kọwara ka m etinyetụkwa ọnụ n'okwu a tupu nwoke n'ala igbo sị na o tozuola oke ịlụ nwaanyị o nwekwara ike ịnọ n'ụlọ nna ya gwakwa ha na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị mana ihe mbụ bụ ọ ga-enwe na ihe ọ ga na-arụ o ji enye nwaanyị ọ ga-akpọta nri maka na ọ bụkwa nne na nna ya ga na-enye ya nri maka na di bụkwa isi n'ihe niile a na-eme ọ bụrụ na nwoke ahụ sị na o tozuola ịlụ nwaanyị nke mbụ dịka m si kwuo ọ ga-enwe ihe ọ na-arụ mana akọluche ya ga-ezukwa oke maka na ọ bụkwa mmadụ niile toro nwa okorobịa bụkwa ndị isi zuru oke n'ịlụ nwaanyị ọ ya mere tupu ya asị na o tozuola ịlụ nwaanyị ọ ga na-akpata ego mara na ọ ga-enyeju nwaanyị ya afọ ma ọ kpọbata ya n'ụlọ makwara na ọ ga na-eletekwe ndị ọgọ ya na ọ bụkwa sọsọ nwunye ya chukwu meekwa na ebere nwunye ya amụtakwa nwa ya marakwa na ọ ga-enwe ike rụpụtapụkwa ihe ọ ga-eji nyejuo nwunye ya afọ nyejuokwa nwa ya ahụ afọ ọ bụ ya bụ na nwoke etozuola oke n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo imeela oriakụ maazị nwa okorobịa tozuola ịlụ nwaanyị kedu ụdịrị nkwado o kwesịrị ịkwado onwe ya iji maa na ee n'ezie na o tozuola oke ịlụ nwaanyị
nkwado ọ ga-akwado nne na nna ya ga-ahụ hụpụta ka agwa ya si dịrị agwa ya si dịrị ma ha na ya nọ ma ọ nọ ebe tere anya ha ga-enwe ihe ha ga-eji mafụta ọbụla o- o- otu- o tozuola ịlụ nwaanyị ndewo oriakụ tinyetụkwala ọnụ na nke a
n'itinyetụkwa ọnụ na nke a dịka azịza anyị siri na-aga na nwoke tozuola oke tupu ya na-ekwu okwu ịlụ nwaanyị nke mbụ a sị na ọ ga-enwe ihe ọ ga na-arụ dịka onye mbụ siri kwuo ma omume ya na akparamagwa ya na echiche ya akọluche ya o zukwara oke ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ma i nwechara ezigbo ego tupu ga na-alụ nwaanyị o nwekwara ndị nne na nna na-akwado n'ụzọ ịlụ di na nwaanyị tupu nwokorobịa ahụ eguzosie ike na nke ka nke ọ bụrụ na ọ bụ otu mkpụrụ nwa nwoke nne na nna ya nwere ike nyere ya aka tupu ya ụkwụ na aka esie ya ike iguzo mana ha ga na-enyere ya aka ma na inyetụ ya ego ma na ịtụzikwara ya aka dịka esi ebi di na nwunye nke a bụ ụzọ esi akwado nwokorobịa ahụ ịlụ di imela oriakụ ọkwa ajụjụ m chọkwara ịjụ tupu ịza ihe ị zara ugbu a m chọrọ ịjụ maazị ma nwoke o kwesịrị inwe ego tupu ọ lụwa nwaanyị ka ọ- onye tozuru oke kwesịrị ịlụ nwaanyị maazị zakwara ajụjụ ahụ Mm, oke m si kwuo mbụ ọwụ la inwe ego ya wụrụ la ịkwadola ịlụ nwaanyị ọ ime ị nwere ike inwe ego obi gị achọbụghị ịlụ nwaanyị oriakụ ọ sọsọ ndị tozuru oke kwesịrị ịlụ nwaanyị ọ bụghị sọsọ ndị tozuru oke na nke mbụ dịka m siri kwuo ọ bụrụ na ọ bụ otu nwa nwoke o nwere afọ ole ọ ga-anọ nne na nna ya asị ya nwa m nwoke ekwesịrị ka alụtara gị nwaanyị O nwere ike o jighịkwa ego, mana ndị nne na nna ya ahụ zuru ka e mee, ha ga-akwado ya n'ụzọ ọbụla e si alụ alụlụ di na nwunye. Mana onye tozuo oke, dịka o siri kwuo, dịka onye mbụ siri kwuo, ihe niile abụchaghị ma iji oke ego. Ọlụlụ di na nwunye a bụ nkwekọrịta nwoke na nwaanyị na ha ga-ebi n'udo. Chineke ga na-agọzi ha mana site n'aka ọrụ ha. Ọ ya mere mgbe onye nke ahụ toru ya gwa ndị ebe ya na ọ chọla ịkpọta nwaanyị, ọ bụrụ na o ji ego ya gaa n'ihu maka na o nwekwa ndị na-ana eji ego mgbe ọbụla i mepere ọnụ gị sị na ị chọla ịlụ nwaanyị enyemaka ga-esi n'ụzọ niile bịakwute gị gị nwee ike mee ihe niile ndị ọgọ gị chọrọ ka ị mee tupu ị na-akpọrọ nwaanyị ahụ.
ndị be anyị unu anụla ihe ndị ọbịa anyị kọwaziri maka usoro eji alụ nwanyị tụmadụ ndị nke nwoke na ọ bụrụ na naanị na iji ego ma na ijighị ego enyemaka a na-enyekwa ndị dị otu a ma ọ bụkwa na ndị ahụ to- kpatazuru ego ha ji alụ nwanyị mana ọ Chukwu ka ọ dịra n'aka ime ka ihe niile bịa otu o kwesịrị dịka anyị na-aga ezumike ugbu a unu apụkwara na igwe onyonyo unu ka anyị gatụnụ ezumike

igbo onye aghala nwanne ya ka anyị welara okwu ụlọ maka na o jiri ụlọ okwu ebe o si nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị NTA Igbo bụ nke anyị ka anyị kwado ya
ndewo ị nọnyere anyị anyị alaghachitekwela ka anyị na-agakwanụ n'iru maazị ọ bụrụ na nwoke mere ego n'isi nwaanyị ya na-agbabeghị akwụkwọ o kwesịrị ka ya na ya lakpuo Ee, la- n'ala igbo anyị ọ ime ihe isi nwaanyị wụ isi ihe isi ihe ime isi nwaanyị ị lụọla nwaanyị gị na ya ga-ala ya otu o si eme na be unu La- eh, gị na ya ga-ala M- ndị ke nwaanyị na nwoke ha mara na ha o mere ihe isi nwaanyị ya na nwere ike ịla until ha bịa tikwe mgbe ha ga-eme wedding gọzie gọzie eh, ọlụ di na nwaanyị ọ dịkwanụ ime tupu a na-agba akwụkwọ ele ihe a ga-eme ọ dịrị ime tutu a la-agba akwụkwọ ndị Igbo ahịa ebe ọla e mere omenala emeela omenala oriakụ tinyekwala ọnụ na nke a Emeela omenala. maazị azatụla Ee, emeela omenala
ndewo Ah, maazị ekwutekwala nke ya ka m tinyetụkwa okwu na ya bụ ife ee ọ bụ eziokwu n'ala Igbo ihe anyị kpọrọ ịlụ nwaanyị bụ n'omenala Igbo mgbe nwoke na-alụ nwaanyị na ezinụlọ ha bịara bịa kwụọ ụgwọ isi nwaanyị dịka ọ dị n'ala Igbo ọ wụ ya wụ ị lụọla nwaanyị ị ka nwekwara ike ịkpọrọ nwaanyị gị laa mana ọnọdụ anyị nọ n'ugbu a na-egosi na ndị ụfọdụ na-aga n'ụlọ ụka ga-agba akwụkwọ nke ya bụ bekee kpọrọ wedding ma n'ala Igbo ihe anyị na-ahụta dịka alụlụ di na nwaanyị bụ na ụzọ ndị Igbo si alụ ịkwụchaala gị ụgwọ isi nwaanyị ị kpọrọla nwaanyị gị lawa i mezuola omenala Igbo i nwere ike ịkpọ nwaanyị gị laa ya amụwara gị nwa ọ dịghị iwu ji gị
imela oriakụ ka anyị jụgharịkwa ya n'ụzọ nke ọzọ ọ bụrụkwanụ na nwoke kpọrọ nwaanyị gaa m- eh, gbaa akwụkwọ na-emebeghị ihe isi ya ọ dị mma otu ahụ
Ee, n'ala igbo anyị adị- anaghị ebido elu bịawa ala a na-ebido ala gawa elu n'ala igbo anyị adịghị oke ihe isi gaa mee ihe na ụlọ ụka

A na-ebu ụzọ gbachaa, kwụchaa ụgwọ isi nwaanyị tupu a gaba chọọchị ọ n'ụlọ ụka ịga mee nke ndị oyibo kpọrọ wedding maka na i ruokwa n'ụlọ ụka onye ụkọchukwu ga-ajụkwa kedu onye nyere nwaanyị a nwoke a ọ ga-ajụkwa E mekwara omenala tupu ha ewere bịawa n'ụlọụka. Ọ ya mere a naghị ebido si na ụlọụka were gbaa akwụkwọ tupu a gawa n'ọnọdụ omenala. Maazị, o nwere alụmalụ a na-akpọ arrangee ebe Nwoke na nwaanyị hụrụ onwe ha n'anya, biri n'otu ụlọ, bido mụwa nwa na-enweghị na-agaghị agba akwụkwọ n'ụlọ ụka ụdịrị ihe ọ pụ- ọ dị mma omume Mm, ọ dịghị mma omume n'ala Igbo anyị ọ dị ka ọ dị nne na nna amaghị ke nwaanyị nne na nna ke nwoke amaghị ke nwaanyị nne na nna ke nwaanyị amaghị ke nwoke ha ebido mụwa nwa ndị oke mama ga-esikwa bịakwa na ọmụgwọ mgbe ala ebe bụ ịbịa mewe ihe isi ọ dị ọka ọ dị La- la ibe ke anyị ha na-abịa ọmụgwọ mama ke nwaanyị na-abịa ọmụgwọ adị oke esi eme ya ọwụ ọwụ anaghị eme eme n'ala igbo anyị imela maazị oriakụ tinyetụkwala ọnụ na nke a
N'itinyetụkwa ọnụ na nke a, n'omenala Igbo, a sị na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na nwaanyị na nwoke ga-ahụ onwe ha n'ozi bekee kwekọrịta ibikata dịka di na nwunye na-agaghị n'obodo ha gaa mee ka nne na nna ha were mara maọbụ ikwu na ibe ha were mara ha ebido mụwa ụmụaka maka na o nwere ezigbote aghọm nọ n'ime ya aghọm nọ n'ime ya bụ chineke ekwekwana nwaanyị ahụ mgbe ọ gara ịmụ nwa ma ọ nọketere nwụọ mgbe a ga-eburu ozu ya na-aga na ebe o siri pụta ka e wee lie ya ndị ebe ha agakwaghị ekwe maka na ha ga-akụnyerịrị ya iwu na ọ ga-alụrịrị nwaanyị a n'ozu ya bụ nke kpatara nụ na ego ọ gaara akwụ pere mpe a ga-eme ka o buo ezigbote ibu ndị ebe anyị na-asị na ọ bụ ịkụ mmadụ isi ha akụọ ya ntutu ya bụ ihe jọgburu onwe ya n'obodo naijiria anyị nọ n'ime ya nke ọzọkwa bụ arrange marriage ka ha kpọrọ ya o nwekwara ndị na-eji foto onyonyo mmadụ o nwere ike bụrụ na nwoke ahụ bi na mba ofesi nwaanyị ahụ biri na obodo naijiria eweta onyonyo ya ma ọ bụkwa na eweta onyonyo nke onye nọ na mba ofesi were zi ya sị ya nekwa onye a chọrọ ka ị lụọ nke pụtara na nwaanyị ahụ amaghị nwoke ahụ ọ maghị ma egbubiri ya ụkwụ ma egbubiri ya aka, naanị ihe ọ na-ahụ bụ ihu ya. Ụfọdụkwa na-aga anọrọ na ụgbọala onye ọzọ were see onyonyo were weta nke nwaanyị ka o nwee ike lụọ ya. Ya pụtara a lụchaa n'ụdịrị nke ahụ, echi agbasaa. So nnukwute ọghọm nọ na ya bụ arrange marriage imela oriakụ maazị ị nwere ike ịdụ di na nwunye ndị a ọdụ ọdụ m na-adụ ọdụ m na-adụ wụ la ezinụlọ ọbụla ezinụlọ ọbụla nọ hụrụ onwe ha n'anya mmekọrịta mara di na nwaanyị ọ gara agara ha nke ọma ụmụ nwaanyị adịghị onye ọbụla dị bụ onye ezi omume Ehe. so agaghị ekwekwana ka ọ ha a la-egbu a la-alụ ọgụ kwa ụbọchị a la-eso ụka Ee, ihe m na- ihe m na-adụ ọdụ wụ ya chineke nna meere anyị ebere na ezinụlọ anyị niile ka ihe niile anyị na-emekọrọ agara anyị ka afọ- eh, la- eh, ezinụlọ anyị niile ka chukwu nyekwara anyị aka na-agakwa nke ọma m na eh, ụmụ nwoke ndị nke ọzọ ndị ibe m na-adụkwa ha nwoke ọbụla ọ wụ lekọta nwunye gị anya oge ọbụla unu na-amaliji chukwu ga na-enyere unu aka Eh, okay ọ dị mma imeela maazị Eh, ndewo. oriakụ chioma ị nwere ike itinyetụkwara ọnụ na nke a m jụrụ
maazị i meela okwu ndụmọdụ m nwere maka di na nwunye a bụ ọ bụ eziokwu na a sị na di bụ isi n'ezinụlọ mana ya bụ di bụ isi ọrụ ya bụkwa na ọ ga na-arọpụta ihe ọ ga-eji na-elekọta ezinụlọ ya Mana ọrụ dịịrị nwaanyị n'alụmalụ di na nwunye dịka Baịbụl si kwuo bụ na ọ ga na-erubere di ya isi. O rubere di ya isi, ya eritacha ihe niile n'uru. Mana nke ọzọkwa, di kwesịkwara o lekatakwa ezinụlọ ya, ya elekatakwa ikwu na ibe ya, ruokwarịị n'ebe ndị ọgọ ya nọ maka na ndị Igbo sị na ọgọ bụ chi onye. Ndeewonụ. i meela oriakụ chioma ndị be anyị unu anụchala ihe ndị ọbịa anyị kọwaziri maka usoro e ji alụ nwaanyị igbo tụrụ ilu sị wepụnụ aka enwe n'ofe ọ dị mma na e meziri ihe niile ya dị mma ka a ghara inwe ntụpọ ọbụla ya mere anyị ji na-ewepụta ohere dị otu a ịkọwaziri unu usoro e si alụ nwaanyị unu anụchala ihe ndị ọbịa anyị kọwaziri anyị abịala na mmechi ka ndị ọbịa anyị feere unu aka maazị chibuike kelee ndị ọha na eze Ee.
ọhaneze ndị Igbo na ndị naịjirịa ekele m unu unu emeela ndewo unu mma mma nụ oriakụ chioma kelee ndị ọha na eze ọha na eze ekene m unu na ịnọnyere anyị ndewo mma mma onwe m bụ ijeọma alisa